Tikulandireni mu program inanso yapadera. Program iyi ndi imene tikumakambirana nkhani zokhudzana ndi Archdiocese Endowment Fund. Monga tinamva um, program inanso imene tinacheza ndi ambuye Vincent Frederick Mwakhwawa, ambuye mthandizi a Archdiocese ya Lilongwe kuti ndithu uh, ku Archdiocese ya Lilongwe akukhazikitsa thumba lapadera kuti limeneli lidzaunikire Kuthandiza Mpingo Wakutsogolo. M'programu yathu lero, ine, Sam Kalimba, tabwera ndi a Finance and Investments Council Chairperson a Archdiocese ya Lilongwe, iwowa ndi a William Mwanza. Takulandirani m'programu iyi. Zikomo kwambiri.
Bwana William Mwanza, eh, tinachezapo ndi Ambuye Vincent Mwakhwawa, anatsindika ndithu eh, kufotokoza za endowment fund ndipo anatero kuti a ah, komatu ngati mufuna kudziwa zambiri itanani amwanza chifukwa iwowo ndi amene akudziwa bwino za zimenezi komano amene akutitsatira awadziwe bwanji amwanza ine ndinangotchula udindo wanu ku mpingo Chabwino, uh, zikomo kwambiri uh, Mr. Kalimba. Ine ndine William Mwanza. Uh, ndine chairperson wa council ya zachuma ndi zama investments uh, muno mu Archdiocese Finance and Investment Council. Uh, komanso ndine wapampando wa komiti imene ikuyendesa za kukhazikisidwa kwa endowment fund imeneyi. Chabwino. Tikuthokozeni kuti mwatiitana kuti tizakhale nawo pa program imeneyi kuno ku Radio Alinafe. Tinatsatiradi ndithu mwachidwi uh, pamene mmankhula ndi Ambuye uh, ndipo nafenso tinalandira ndithu upangiri uh, pa nkhani imeneyi uh, ndipo tikukhulupirira kuti uh, ambirinso amene amamvetsera redio imeneyi nawonso analandiranso upangiri umenewu. Chabwino. Iyayi, tsonotu tiyambirepo ponena kuti investments finance and investment council eh, yakhale kumakhalapo koma ngati sindikulakwitsa m'mbuyomu amatsogolera ndi ansembe koma atabwera ambuye tambala tinadabwa kuti iyayi Mr William Mwanza osati Father William Mwanza atsogolele gulu limeneli ntchito ikuyenda bwanji kapena ntchito yanu ndi chani ngati Finance and Investments Council.
Chabwino um ya funsoli ndithu lofunikila uh, ifeyo ngati a council tinapasidwa ntchito imeneyi mu 2023 Eh, ndi arkepiskopi ah, ambuye george desmond tambala monga mmene mwanenera Ah, pa nthawi imene timayamba ah, ndikupita kumbuyokunso mmakanso mmakhala ndithu ma members amene ah, a- akuchokera ku akhristu eni ake okay Eh, komadi tinapasidwa ud- udindo umenewu kuti tithe kuthandizira archdiocese pa nkhani ya zachuma komanso ma business uh, archdiocese Um, ndiye ntchito imene timagwira makamaka ndi kuyesera ndithu kupereka upangiri pa nkhani ya zachuma uh, ndi za ma investments uh, ma business uh, ndi kuthandiziranso ndithu uh, limodzi ndi amene amagwira ntchito mu archdiocese office uh, pa ntchito zosiyanasiyana uh, zokhudzana ndi zachuma ndi, ndi ma business cholinga chake nchokuti tithandize archdiocese kuti ithe kukhala ndi uh, ndalama zokwanira kuti ithe kukwaniritsa cholinga chake chimene chili kufalitsa uthenga wa, wa mulungu komanso kufikiranso magawo osiyanasiyana eh, ngati kuti munthu athe kuthandizika ku uzimu komanso ku ku thupi chabwino uh, ndiye titacheza ndi ambuye vincent frederick mwakhwawa anakambapo kuti Uh, mpingo tikati mpingo uno tikukambano utsogoleri wa mpingo unamvetsera malangizo a anthu osiyanasiyana kuphatikizapo akhristu eni ake kudzera ku sinodi imene yangothayi e, ngakhale sanakambe zambiri poti e, ndondomeko zonse sizinamalizike komanso kuchokeranso kwa akatakwe akadaulo pa zachuma inu ngati a finance and investments council Uthenga wokhala ndi endowment fund munauya munaulandira motani ndipo mwina upangiri wanu wakhala otani? Apapa ndikufuna kukupatsani mpata a Mwanza kuti mwina mutafotokozera kuti endowment fund ndi chani ngati inuyono akatakwe, mmodzi mwa akatakwe pa zachuma.
Chabwino, zikomo. Um, indeed mu council tili ndi anthu angapo amene uh, zachumazi nzokuti ndi mbali yawo uh, ndi ntchito mwina imene amagwira uh, ndipo po- kupat- kuphatikizanso pa councilpo palinso anthu ena amene amathanso kumalangizaso ambuye uh, ndizoti palinso advisory committee ina imenenso inaliponso uh, ndiye limodzi uh, council ndi anthu enanso amenenso amakhalanso akulangizanso um, ganizo limene linabwera la endowment fund makamakanso kuonanso mwina mmene chuma cha archdiocese chikuyendera ah, komanso zo, zofunika ah, zofunika ndalama ah, mu archdiocese muno kuti archdiocese ikukula ah, zofunikanso ndalamanso ndoti ndizokhalanso ngati zochuluka Ah, ti- tinawunikiranso ndithu makamaka pamene timayesera kupereka upangiri wa strategy ya archdiocese in terms of ma investments kuti ikhale yotani Uh, tina tinaunikira kumene tachokera ngati Archdiocese tinaona kuti kuyambira kalelo uh, amene anakhazikitsa kwambiri mpingo ku mu Archdiocese muno anali ma missionaries amene anabwera ndalama zambiri zimachokera kunja maparish amamangidwa kuchokera ndi ndalama zochokera kunja uh, timamvanso kuti maparish mwathumu anthu sikuti zopereka zimakhala nga zimadaliridwa kwambiri komano zima- timadalira kwambiri ndalama zochoka kunja Koma kudzera m'ma synod athu awiri amene anapita aja, Mpingo Ndife Tonse ndipo Tiyende Limodzi, panabwera ganizo loti tikhale oziimira patokha ndipo tinayamba ndithu kutenga udindo umenewo. Ndiye tinazaonanso kuti makamaka ndalama zimene timadalira ngati Archdiocese zimachokera makamaka ku zopereka za Akhristu zimene zimatumizidwanso kuno ku Archdiocese. Zimenezi of course zimathandiza kwaukulu. uh, ma, ma operations uh, a archdiocese uh, komanso pali zolinga zina zimene archdiocese i- imafunikiranso ndalama ngati ma project osiyanasiyana amene akupangidwa m'ma parish uh, komanso mu archdiocese muno uh, zimene zikudalirabe kwambiri ndalama zochokera kunja uh, pali ma committee mu archdiocese muno oti amalemba ma project proposal kumatumiza kunja kuti ndalama mwina athe kutithandiza koma zimene taona nzokuti ndalama kunjakonso makamaka maiko aku ulaya uh, zikunka zikuvutiravutira uh, ndipo ma, ma, ma request amene takhala tikutumiza ena kumapezeka kuti mwina sakutha kutithandiza uh, pamene ma project aja akufunikabe kuti azipitirira uh, azi- azi- azichitidwa so kuli kutsika kwa chuma dziko lonse lapansi maiko aku ulaya uh, tikuonabe kuti ndalama zochoka kumene zikuchepa Uh, pena timadaliranso mwina subsidy yochoka ku Vatican koma imenenso tinamvanso kuti mwina kutsogoloku idzafikanso point inake kuti mwina adzatiuza kuti "Ah, panopa mwakula muli panokha uh, komanso tikamaonanso chuma cha mdziko uh, chimakhalanso kuti ndi chovutikiranso Uh, ndiye kuti anthu ngati tikupereka uh, zopereka zathu tikuperekanso ma mwina Te- tikukumananso ndi zo- zovuta zambiri eh, malinga ndi mmene chuma chikuyendera mdziko munomo Ah, ndiye kuti eh, ndalama zimene mwina archdiocese zingathe kumapeza kuti ithe kupangira ma project ena ndi ena zimakhala ngati kuti mwina sizingafikirepo chifukwa tikudalira zakunja timaonabe ngati kuti mwina ah, kuti archdiocese ikwanitse zolinga zake zitha kukhala ngati kuti zo- zovutirapo tsopano kuunguza zonsezo ah, mwina mpamene mwina maganizo a endowment fund eh, amabwera ah, kuti mwina archdiocese itakhala ndi thumba limene mm, tiyikamo ndithu ngati akhristu ngati anthu akufuna kwabwino ah, kuti ndalama zija ah, tikazika limodzi zikule eh, komano patsogolopo zizithano, fund ija izithano kumatipatsano ngati archdiocese eh, ngati ndalama zoti mwina zizifikira ah, madera osiyanasiyana ndiye pamene ganizo la endowment fund eh, li- limayambira eh, linakambidwa ndithu eh, kwa kanthawi i think eh, yakambidwa mwina for two years eh, pakali pano eh, kufikirano point yokuti eh, ma processes onse akonzedwa ndi mwina no tikuyamba no thumba limeneli Chabwino.
Eh, komabe endowment fund mu mpingo wa Katolika ndi kanyama kachilendo ndithu. Uh, ndi chani endowment fund? Chifukwa mwaona tikukamba endowment fund mchizungu. Eh, mwina Chichewa chake ndi mmene munatero kuti thumba lapadera.
Eya, ndinati thumba lapadera. Komano thumba lapadera mmene timadziwira ndeti mwina timabokosi tija timangoponyamo ndalama nkutseka ndi misomali kuti usatengemonso. Mungaifotokoze bwanji thumba limene? Tingathe kutero kuti ndi thumba ngati mmene mwaneneramo loti tiyikemo tilikhomere misomali kuti tisamatengemo. Oho. Eh, endowment fund m- mukati mwina kuti ku mpingo wa katolika ndi yatsopano tidziwa kuti mpingo wa- wa katolika ndi mpingo wa pamalo ponse Oya, oya. Eh, tizindikira kuti kunjako ma endowment fund aliko mu Oho. mpingo wa katolika Choncho tinene kuti ku Archdiocese ya Lilongwe kuno Aha. ndi kanyama kamene mwina kakubwera Kumene. tsopano Aha. Eh, koma Ah, ndimakamba ndithu ndi ansembe athunso amandiuza kuti ano iwo an- an- anakhala ku america nthawi yaitali koma amandiuza kuti even kumenekoko ah, kuli ndithu archdiocese of new york ah, imapezeka kuti imalandira ma donations ah, ndipo nthawi yake imapezeka ndalama zija zima- imathandizanso kuti itha kuthandiza maparish itha kuthandiza masukulu ah, ndiye nditapanga google ndaona kuti archdiocese of new york ili ndi endowment fund Aha. so imasonkhanisa ndithu ndalama monga mmene tikuganizira kunoko kuti mwina tingathe kupangira endowment fund eh, ndi fund imene mati mukaikamo ndalama imakulisidwa eh, pali eh, makampani akadakwe ake amene amadziwa eh, nkhani zosunga ndalama ndi ku- kuchulukisa ndalama Eh, timadziwa kuti timakhala ndi ma, ma, ma product osiyanasiyana aliko kunjako ngati family mmatha kuyika mwina ndalama kwinakwake ndikukulisa eh, concept yake ndi chimodzimodzi koma apa nzokuti mwina ndalama zija zimatha kuyikidwa mwina zochulukirapo and zimapangidwa invest malo osiyanasiyana eh, fund ija nkumakula Ah, komano kuchosapo mu fund muja mmachosamo after pakapita kanthawi eh, pang'ono kuti fund ija ikhale ngati kuti yatani eh, yakula komanso mukamachosa simmachosa zonse mmangochosapo ka, ka portion kakang'ono mu, mu fund imeneyi kuti izitha kukagwira ntchito zosiyanasiyana zotsala zija zimakhala kuti mwazipanganso reinvest ndoti fund ija izingokula koma ndoti izingokula mpakana mpakana eh, kwa muyaya Uh, komano mmene ikukulamu ndikuti iziperekaso ndalama zizinkaso zikukulira kuliraso ndi mmene fund ijaso ikutani uh, ikukulira so mmene yakhazi- mmene ikupangidwa ngati ku lilongwe kuno uh, ndiyo kuti mwina tikhoza kusonkha ndithu ndalama mwina kwa zaka zitatu fund ija ikukulitsidwa pazakhalanso ndithu akatswiri ake kampani imene iza- izapasidwa ntchito yoti isamalire ndalama zimenezi ndipo izikulise ikazatha pakazatha zaka zitatu ndekuti mwina tidzafuna kuti mwina kapena 5% ndi imene mwina tingamathe kuma- kumayitengako kuti izikatha kumagwira ntchito zosiyanasiyana ndekuti 5% ija ikhale yayikulu eh, zikufunikabe kuti ndekuti tisonkhanise ndithu ndalama zochulukirapo actually pamene ndinene ndafuna ndibwere ngati funso ndotsono kuti ah eh, 5%

ndiye kuti tinene kuti mwina kapena fund ija yakula yakafika mpaka pa 100 million mu, mu zaka zitatu ndiye kuti tizakhala ndi 5 million imene ingathe kukagwira ntchito zosiyanasiyana uh, mwina ntchito zimene zofunikirazo ndi zazikulu ndithu zoti mwina 5 million singakwane so zifunikirabe ndithu kuti amount imene tingathe kuika mfandimo ikhale ndithu yaikuluko ndithu okay. uh, chotero kuti titati fund ija ya- yakula let's say to to 40 billion okay uh, ndekuti zitha zatheka kuti 5% ya 40 billion ija tikutha ndithu kumapangano withdraw which would be about 2 billion imene ingathe kumakagwirano ntchito zosiyanasiyana koma kuti fund ichoke pano kafika pa 40 billion ndekuti imafunika kuti ndekuti muyamba ndi ndalama zina zake eh, zokulirapo ndithu kenako muyese kuti muzikulise kukafika pa level yokuti mukamapanga ma withdraw ndalama zakenso zakhalenso at least zomveka bwino Chabwino.
amene mukupitirira kutitsatira iyi ndi programu yapadera archdiocese of lilongwe endowment fund ndipo tili ndi mr william mwanza amene akutipatsira zambiri za kukhudzana ndi endowment fund tinamva m'mbuyomu komano tufuna tizame kwambiri kuti kodi technically e, zimenezi ziyende bwanji tsopano a mwanza uh, mutolera bwanji ndalama zimenezi
Uh, ndiye of course ntchito yotolera ndalama zimenezi um, ili m'magawo osiyanasiyana Um, initiative yoyamba ndiyo kuti tonse uh, akhristu akatolika mu archdiocese muno uh, kuti titatengapo mbali ku- kuyika ndithu ndalama ku thumba limeneli uh, timamva kuti uh, mu archdiocese muno tilimu about 1.7 million uh, chotero kuti uh, mkatolika aliyense ka- ngati kumene atati apereke 1000 kwacha ndiye kuti tikhoza kukhala ndi 1.7 billion okay imene ingakhale kuti ndikuti ngati akhristu um, ta- tapereka uh, kuti fund imene i- iyambike uh, of course timadziwa kuti ndikuti si wina aliyense amene mwina angathe kupereka komabe tikuyesesabe kumema uh, makamaka maparish ndi, ndi adindo onse kuti uh, tigwirane manja kuti ndalama zimenezi tithe kuzipanga mobilize eh, ndi pakati mwathu kuti tithe ndithu kutengapo mbali Eh, kwa amenenso angathenso kukhalanso ndi kuthekera um, akhozanso kuperekanso zochulukirapo uh, zimene mwina ena mwina sanakwanisa kupereka uh, mwina 1000 kwacha ija mwina itha kukapanganso kapanga cover nde imeneyo uh, ndithu tikuona kuti anthu ali ndi kuthekera kopereka mosiyanasiyana ena atha kupereka 10000 kwacha uh, ena apereka 50000 kwacha ena apereka 100000 kwacha ena atha kupereka 500000 kwacha kumene olo 1 million uh, ena olo 5 million olo kuposerapo so palibe limit imene uh, munthu angathe kuperekera koma um, concept ya 1000 ndiyo kuti tonse tinapatsidwa ndithu uh, kuthekera kuti tithatu kuchitapo kanthu uh, that's why mwina panali ngati poyambira uh, komabe timalimbikisabe wina aliyense kuti tikhoza kupereka ndi mmene mwina ndi kuthekera kwathu kuti tithe kupereka kuthumba limeneli cholinga chake nchokuti ndalama imene tikuyikayo ndiyokuti ndithu ipitise patsogolo uh, mpingo wathu uh, wa eklesia uh, muno mwa dayosizi ya lilongwe so napa ndekuti mukupanga target uh, akatolika ndi amene akufuna kukhala akatolika okha mmene mwakambira okay nakamba njira yoyamba ah, okay. koma monga mmene mwaneneramo palinso njira zina zimene mwina tingathenso uh, kutenga so mm -hmm. pali ganizo lokuti pamene tizakhale tupanga launch endowment fund imeneyi tizakhala ndi uh, dinner imene kudzakhale anthu oyitanidwa osiyanasiyana, Akatolika komanso enanso oti si Akatolika koma anthu akufuna kwabwino amene angafune kuti adzapereke ndithu ku thumba limeneli. Ah, Thumba limeneli zolinga zake sikuti zidzapita ku ntchito za za pastoral zokha zimene zili zopititsa pa- kufalitsa uthenga wa Mulungu uh, koma zizapitaso ku ntchito zina ngati masukulu athu uh, akatolika uh, archdiocese zino komanso zipatala zathu zimene tili nazo uh, kwinaso mwina ma operations archdiocese komanso ma, ma, ma project muja ndanenera kuyambirira ma project ena mmaparishi pakali panopa timafunabe kuti ti- tipemphe kunja koma mwina kutsogoloko ndalama zikamazakhala zokwana ithaso mazapitaso ku ngati ma, ma project amenewo uh, komanso kwinanso mwina ma investment a diocese so muona kuti zolinga zake uh, ndi zokuti anthu ena even oti ambiri sa- si akatolika akhoza kupereka akhozanso kunena kuti a ife tifuna kuti mwina kapena ndalamazi zipite ku ku masukulu kapena zizapite ku bursary fund Eh, so ku dinner imeneyo tizayitana ndithu wina aliyense ali woyitanidwa kuti atha kuzabwera ndithu ku dinner imeneyo Koma tizapemphanso ma company enanso osiyanasiyana kuti nawonso mwina athanso kutengapo nda- eh, mbali eh, pa fund imeneyi Okay. makamaka ku zolinga zimene zi- ama- zimatha kukhuzana ndi mmene amapangira amathandizira makampani amenewo Kaya nkhani za masukulu kaya nkhani za machi- za chipatala akhoza kuzapereka ndalama zimene zidzakhale mu fandi yopita ku zolinga zimenezozo Chabwino. Ah, panali ndi matumba ena amene anagwirapo kale ntchito e, akhristu kusonkha basi e, dayosisi inazifikira ndikuzigwiritsa ntchito mwina njira zina kuposera zimene akhristu anasonkhera izizi akasonkhera e, sizisintha direction apa pa tikufunsani inu za mmene mmadziwira za endowment fund ngati katswiri pa zachuma uh, Ndikukamba mwachitsanzo, anatifunsapo mmene timakacheza ndi Ambuye, Akhristu ena kuti muwafunseko Ambuye kuti kodi za Archdiocese of Lilongwe zili kuti? Ambuye anafotokoza kuti tinazitenga tinazipititsa ku ah, ku Centenary Bank ndipo Za zidzabwera Diocese of Lilongwe. archdiocese ya cathedral eh, kuti timange cathedral Chabe. eh, ananena ayi zinalipo eh, ndipo eh, ataona kuti tikufunika kaye izi mwachangu zinakagwira ntchito imeneyi Ndiye funso langa ndi lakuti anthu akasonkhera za endowment fund, inuyo mmene mmadziwira ndi mmene endofen- endowment fund imayendera, sangazazitengekonso kuti "Ayi, tibagwiritsira kaye ntchito izi? Ah, ndikhulupira kuti ambuye anayankha ndithu momveka bwino pa, pa nkhani imeneyo um, ifenso ngati woona uh, timathanso kuonanso ndithu kuti decision imeneyo imene imachitika uh, kuti mwina zolinga zake mwina zinali zotani of course mm. panali issue ya centenary bank komanso tikhozanso kuona kuti mm, cathedral kuti timange i think imaoneka kuti ndalama zake um, zimafunika zambiri okay. pa nthawi imene ija mwina cement mwina ali pa 6000 kapena 10000 kwacha pano ali pa 40000 kwacha mm -hmm. nde tikhoza kuona kuti timange tokha mwina ndi zopereka uh, mwina pano bwezi tikuti mwina 15 billion eh, kupitirira so ganizo limenelo umatha kuli- kuliona from viewpoint imeneyoyo kuti mwina decision imene inachitikira uh, koma makamaka ngati endowment fund uh, limakhala ndithu um, registered uh, ndi kuboma uh, so apa imakhala registered makamaka ngati trust so nde tikapanga register ngati trust nde kuti anthu amene akuyang'anira ndalama zimenezo uh, akuziyang'anira on trust ya anthu amene akutani aku, akuyikamo ndalama zimenezo Uh, so pazakhala ndithu trust imeneyo imene mm, ili registered uh, komanso ndithu ndi ma trustees amene angakhale kuti akuyang'anira ndalama zimenezo eh, ma report ake I'm sure kuti nde kuti bungwe limenelo lizaona kuti ma report onse za chuma mmene zikuyendera uh, azakhala akuwaunguza bwinobwino komanso kumaperekanso ku archdiocese eh, kuti ma report kuti ndalama zimenezi zikuyendesedwa bwanji ndipo mwina zafika bwanji uh, zikazamba ndithu kumatuluka mwinanso kuti zatuluka bwanji zakagwira ntchito mwakuti eh, maripoti amene onsewo I'm sure kuti ndiwoti adzakhalapo eh, chotero kuti sizingazatheke kuti ndalamazo mwina zinayikidwa koma zikupita kwina pamene zisakuoneka bwinobwino kuti zalowera kuti
alright uh, mungatipatse chithunzithunzi kodi chiyambireni kukambirana za endowment fund chifukwa posachedwapa ndikufunsani funso la eh, njira zimene akhristu akuyenera kugwiritsa ntchito kapena anthu akufuna kwabwino kugwiritsa ntchito pofuna eh, kuponyako kumene ku endowment fund komabe padakali pano ndimafuna nditadziwa ngati pali china chilichonse chimene chachitikapo ndi thumba limeneli chiyambireni kuyamba kukambirana tsopano chabwino nde thumba limeneli um, njira zoperekera ndalama ku thumba limeneli i think zaperekedwa kwa akhristu. Uh, motero kuti ambiri amene mwina uh, timalandira mauthenga m'ma parish mwina talandira njira zimene tingathe kuperekera ku fund imeneyi. Tili ndi Centenary Bank account komanso tili ndi uh, Airtel Money uh, tili ndi merchant account imene munthu ungathe kutumizirako so ndikuti upanga star 211 uh, kenako upita pa option number 3 make payments uh, kenako option number 2 ukatero uzapatsidwano kuti uike code uh, ndi code yake so ndoti uikaso uh, code yake number uh, kenakono ikuonesa kuti lilongwe archdiocese uh, endowment fund Uh, ndekuti kenako uyankha kuti utha kutumiza ndalama zimene ufuna kutumiza ndikuyikanso reference makamaka reference manena kuti munthu kuyika uh, dzina lako ndi parish yako uh, kotero kuti kunonso ndikuti archdiocese uh, zidzatha kudziwika kuti ndalama izi zachoka kwa, uh, kwa munthu uyu ndipo parish iyi kenako umaliza transaction so ku tnm mpamba ndi chimodzimodzinso uh, star triple four hash eh, ndoti upanga press star 4 uh, kenako 3 make payment chimodzimodzinso ukhalaso ndi code yoti uyike uyika code number uh, kenako uh, ikuonesaso kuti ukutumiza ndalama ku lilongwe archdiocese uh, ndoti uyika amount chimodzimodzinso ndi reference nso dzina ndi parish ndoti wamalizaso transaction so njira zimenezo zilipo ndithu uh, ndipo tikuona kuti Ah, mothokoza anthu ndithu ayamba ndithu kutumiza okay. uh, kudzera mu njira zimenezi okay. uh, kuchokera ku, ku akaunti yathu ya ku Centenary Bank uh, komanso kudzera ku, ku Airtel Money okay. ndi TNM Mpamba choncho atakuti uh, ena ayambapo makalata analembedwa kuchokera ku Archdiocese Endowment Fund kudzera mu ofesi ya Ambuye kupita ku maparishi onse ndi ku miphakati yonse ndipo manambala aliko ndi makodi onse aliko woti mukhoza kutumiza kodi inu mwayamba mwina nkutheka mukhoza kutipatsira pano manambala amenewo
yes so um, ndingo ndingowerenga Eh, kuti poti mwina ku- ku- kuloweza kutha Eh, kukhala ngati kovutirapo pa pamenepo koma centenary bank account ndi archdiocese of lilongwe endowment fund ndi dzina la account limenero account number yake ndi 904

5026 ndi akaunti yathu imeneyo ya Centenary Bank imene ili ya endowment fund uh, yokha specific to endowment fund uh, then ku Airtel Money ndi muja ndinakambira muja so dzina lake la uh, la akaunti imeneyo ndi the Lilongwe Archdiocese uh, koma ndiyoti munthu akadutsamo uh, ndiyoti akaika namba imufunsa ataike kodi kapena nickname pamenepo aika 387429 kenako aika ndalama zimene ah, akufuna kuti atumize dzina ndi parish yawo uh, asanaike pini izawauza kuti the Lilongwe Archdiocese ndikuti azavomera kuti eya ndikuika pini ndikumalizisa process imeneyo uh, ku tnm mpamba ndikuti akaimba uh, star uh, 444 hash ndi kuti asankha 4 make payments eh, 3 eh, goods and services eh, 1 pay merchant kenako alowesa kodi kodi yake ndi 6011856 kenako ayika dzina lawo ndi parish eh, iyo iwonetsa kuti archdiocese endowment fund lilongwe ndi kuti amalizisa uh, ndiye timapempha kuti munthu akatumiza ndalama kudzera mu njira zitatu zimenezi athe ndithu kukadziwisa makamaka apampando ndi asungichuma a mphakati wawo kuti atumiza ndikuwapatsanso mwina ka, ka proof of payment kameneko kuti iwo athe kupanga ma record apamphakati marecord akachoka pamphakati akaperekedwa ku parish ndipo ndikuti parish iwunjika zonse za miphakati monse kenako ndikutumiza kuno ku archdiocese
Mwina nkutheka muli ndi funso pa zimene a Mwanza afotokoza kapena zimene munamvapo za Archdiocese of Lilongwe Endowment Fund. Osachedwa, kafunseni ku parish imene muli nayo pafupi kapena bwerani ku likulu la mpingo wa Katolika mu Archdiocese ya Lilongwe ku maofesi a administration kumeneko. Funsani Sister Doris kapenanso kuti kodi. nambala ya a mwanza tiipeza bwanji? kumeneko akupatsani ayimbireni ndiye kuti e, mumvana nawo kuti akuthandizeni koma nkhani yayikulu ndiyakuti tayambapo kusonkha chuma cha mpingo wa mtsogolo motengera ndi mmene akambira a william mwanza wapampando wa investments and finance council mu archdiocese ya lilongwe kwa lero Tikuyenera kulekeza pamenepa, koma sabata ya mawa mudzakhale pomwepo chifukwa tidzakhalanso tikupatsirani zina zimene zili mu endowment fund chifukwa kukuchitika zambiri. Mudzakhalenso pomwepo. Ine ndi Sam Kalimba koma mwina ndakutsekerani eh, mawu kukhosi a Mwanza. Tikufuna titseke program. Actually ndinatseka. E, munatseka mwina ndisananene mawu omaliza ongo- ongothokoza kuti ndithokozenso kuti munatiitana kuti tizakhale nawo pa program imeneyi ah, kuti tithe ku- kucheza nawo ah, anthu onse amene amamvera wailesi imeneyi ya, ya, ya alinafe Ah, ndikhulupirira kuti kano sikakhala komaliza mwina muziitanabe kuti tizitha mm, mwina kucheza ku magawo osiyanasiyana ankhani imeneyi chifukwa monga mmene mwanenera pali zambiri imene eh, fund imeneyi eh, iku- iku- iku- ikukhuzako ndipo tili osangalala kuti tidzathenso kubweranso eh, kuti tizathe kuzacheza nanu mwina mawu amodzi amene mwina ndikanatha kunena eh, pamene ndimanena zo- zo- zopereka zija zinali zokuti endowment fund imeneyi eh, muja tanenera ndikuti ndi eh, ndi effort ndithu ya long term ndiyoti yotenga ndithu ka kanthawi ndithu kuti tithe kuona uh, zipatso zake nde tikumai- timaitenga ngati mwina mtengo umene ungathe kudzala uh, mtengo wake mwina wa malalanje sumangoti wadzala lero ndekuti wayamba kale ndithu nthawi yomweyo kapena chaka chimodzi kudya malalanje amenewo koma umaudzala uh, umautengulira ndithu uh, pakapita kanthawi umaona kuti zipatso zija zimayamba kubwera kuti uthe ndithu kupindula ku zipatso zimenezo koma ukayamba kupindula ku zipatso zimenezo uh, ndiye kuti umapiti- umapindula ndithu kwa, kwa nthawi uh, chimodzimodzi endowment fund tikuyitenga ngati mwina mtengo wa malalanje umene mwina tingathe kudzala mu archdiocese muno umene zipatso zake zidzapititsa patsogolo ufumu wa mulungu mu archdiocese muno uh, komanso kudutsanso mu archdiocese muno uh, mpaka na muyaya zikomo kwambiri tithokoze kwambiri zikomo kwambiri a william mwanza kutimalizira programu yathu yapadera imene idzikupezani sabata iliyonse kufikira endowment fund itakhazikika muno mu arch Diocese ya Lilongwe. Choncho tikulonjeza sabata yamawa tidzakhala tikumva kuti kodi nanga maparishi adzapindula bwanji ndi endowment fund, nanga njira zina zimene zidzakhale zikugwira ntchito ndi ziti. Zimenezi tidzakhale tikupatsirani m'masabata amene akubwerawa. Dzina langa ndinatchula kale, Sam Kalimba. Zikomo. Awa ndi a William Mwanza tathana nawo. Zikomo kwambiri.